akụziri m gị gwa gị na ọ bụrụ na ịwasị ọjị gị nene ka ịmara ọjị chela iru n'elu mgbe ọ bụla ịwala ọjị ọjị niile ahụ wee kpudo ihu n'ala ịtana ọjị ahụ ata ụfọdụ na-abụ ba chịta ọjị otu a wụrụ ọjị achịtakwu ya wụọ ọzọ achịtakwu ya wụọ ọzọ ọ dị wrong bad kwụsị ime ya ma ọ bụ na ị na-eme ya before ibido ekpere ọbụla

nwaanyị na-achọ nwa kwolie nzu akwoli ka iwunye na ibe native ibe ị ya etinye bụ n'ọkụ maọbụ na ee osisi atụrụ atụ ibe ọbụla bụ native ọkụ maọbụ ọba ọba maọbụ osisi atụrụ atụ tinye ya n'ime ya were ya na-eme ekpele gbaba na ọmụmụ na amụrụ gị amụ na ị ya amụ nwa amụ na ọmụmụ ya abata gị be ya abata be gị imecha nye were ya tee nzu akala ọmụmụ n'abalị welie kwoo n'afọ gị dinara anị ọ bụ na ọ nwere ibe bụrụ gị na ị ya amụtara nwa a ya ezuko gị ya na nlọ a ya ezuko gị ya na nlọ ị makwa eyuzu nzu ụfọdụ na-agọ ọjị tata without nzu ọ bụrụ na ịgọ ọjị na ịfụrọ ebe igoteli nzu that one dị different mana iweli nzu jebata sọ ọjị gọba ọ ma nlụ ọlụ na nzu tọrọ ọjị onye afọ na-alụ esepụ aka lacha nzu nzu ga-alụrụ gị so many things nzu nụnwa ka ndị be anyị ji agwọ ntiwa isi ntiwa isi ibe a nụnwa a na-akpọ tumor na-abụ ọ batalu o mee isi nwatakịrị ọ na-ebu ibu weta nzu gbelie nya egbeli jee kpọta ntụ ọla ntụ eyuzuru ụnyaa maọbụ ntụ eyuzuru nwanne ụnyaa wunye n'ime nzu abụ jee weta ọ nwere abịbịa a na-akpọ ọsan kwọọ abịbịa ahụ akwọ suo nya esuo wunye n'ime nzu abụ tanye mmiri tọnụ ya lie anya welie na-ete nwatakịrị n'isi na ntiwa isi ahụ ga-agba ọsọ welie na-ete nya bụ nwatakịrị n'isi na ntiwa isi ahụ ga-agba ọsọ enwere so many things nzu ya alụlụ gị onye ọbụla teli nzu n'anya gosiri na ọ dị holy then after that one idebe nzu kedu ife ọzọ ị ga-eweta ife ọzọ na-esi ya bụ ọjị sorry before ibido ekpere ọbụla iweta alligator pepper before ibido ekpere ọbụla iweta alligator pepper

ọ nya ka ị ya-eji alligator pepper wee mee gịnị wee jụchapụ uchu ọbụla dị gị n'arụ uchu ị ma ụma wee mee uchu ọbụla ị na-amarọ ụma wee mee ndị nna m fa na ababa weta ya ebe asị chukwu mmụọ ọbụla m na-akpọku taanị nwa mmụọ ọbụla dị n'ala igbo mmụọ ọbụla dị na be nna m chi m na na ikenga mụ egwana ya ọ bụ ose ọra ka m ji n'aka wee na-ekpochepụ ọrakwụ ọrakwụ nwoke ọrakwụ nwaanyị ọrakwụ okwu ọnụ ọrakwụ ije ọkpa ọrakwụ echiche obi ọrakwụ m ma ụma wee mee na owu m na-amarọ ụma wee mee ọrakwụ na-eso nne m ọrakwụ na-eso nna m ife ja-abụ na m gọchara ọfọ nwa mana azarọ ya aza taanị nwa ka m na-ekpochepụ ebe arụsị ka ọrakwụ nyere ibido n'ụkwụ gị nna m fa na-ebido n'ụkwụ ibido n'ụkwụ gị metụ ya n'ụkwụ gị imetụ ya n'ikpere ụkwụ gị imetụ ya na na ngada gị i wee weti ya metụ ya n'afọ gị i wee weti ya metụ ya n'aka gị i wefee ya n'aka nke ọzọ imetụ ya n'aka gị i wee wefekwu ya n'aka afụ wee were ya metụ n'iru gị metụ n'ọnụ gị i wee tọnụọ ya n'isi gị tọnụọ ya n'isi gị anyị na-atọnụ ugboro naanọ ị tọnụsịa nya ị bụọ nya asọ ị tụfuo nya nke o dolu gị anya mgbe iji wee mechazie i wee welu nzu wee mee nke afụ m gwalụ gị mee na nzu mgbe iji wee mechie nzu o wee lute ọjị ụfọdụ sị na-eji ose ọra eme ekpele eziokwu mana ọ dị na mkpa e na-eyuzu ose ọra as point of contact ọ dị na mkpa ka ị ya-eji wee jiri ose ọra na ndị be anyị sị na ose ọra a na-ejerọ ije ifele ma ọ bụrọ mmanwụ ọ bụrọkwa mgbe ọbụla mmanwụ gbalụ n'ọgbọ ọ data ewu ọ bụrọ mgbe niile ka ose ọra ka eji ya eme ekpere ife a na-ejikarị ose ọra eme bụ dangerous prayer dangerous prayer ka e na-ejiri ya eme na ose ọra adị eje ije ifele ekpere ife ọ dị gị ka ekpere nwa na inidili more force ọ nya bụ na ijiri ose ọra wee mee nya ịghọtago na ose ọra bụ ife dị ọkụ ọ dị ọkụ ịma na ọ na-afụ afụ ọ na-afụ ose so ọ bụrọ mgbe niile ka ị ga na-eyuzu ya no dangerous prayer ee i wee weli ya ịtacha ị bụpụ ya ịghọtago ehe maọbụ o nwee nke ọ ya-abụ ịtacha ịma mbụ ya abụ maọbụ ịma nta ya ata ewunyeli ya mmụọ iji ịkpọkuru ọ bụrọ mgbe niile ka ị na-eyuzu ya otu a ka ọ dịkwa mmanya I am coming there i wee weta ọjị i wee were ọjị wee kpọwa mmụọ niile na ị kpọrọ na nzu sị va va za gị na ọjị na ọ kwa ọjị ka i ji n'aka ọjị bụ ọjị igbo ejirọ gworo agọ ọfọ ọjị bụ ọjị igbo ejirọ gworo agọ ọfọ ọjị igbo sọ ọjị igbo ka ị ya use wee gọ ọfọ i wee were ọjị wee kpebe ekpele wee gọva ọvọ n'isi onwe gị gọva ọvọ n'isi ndị be gị gọva ọvọ n'isi business gị gọva ọvọ n'isi ive ọbụla ị na-eme mgbe i ji wee gọva ọvọ avụ wee gọchaa i wee gwa va sị va ka ị na-awa ọjị a na va za gị ekpele gị nsogbu avụ nọchilu gị ụzọ na tata ka i ji ọjị a na-egbuwepụ ya ezigbo ụzọ gị kpọchili akpọchi na tata ka i ji ọjị a wee na wee na-akpọghe nya bụ ụzọ dịka otu a m si ekwu kịta chukwu abịama ive niile m kpọkuru na nzu ọ kwa unu ka m na-akpọ n'ọjị ọ bụ n'isi mụ na ive niile na-esonye m kịta ndị niile mụ na va so wee na-agọ ọvọ ndị niile na-anụ ive a na-ekwu ma ndị nọ na tiktok ma ndị nọ na my facebook wall ma ndị nọ na my Facebook page ma ndị nọ na instagram ma ndị nọ na youtube wee na-esonye m ọ bụ maka va ka m ji wee jide ọjị anụnwa n'aka wee na-akpọku chukwu sị ya dike ogbe ọgụ bịa nara m ọjị ka ọ taa agwụ bịa ta ọjị ogu bịa ta ọjị iyi oji ta ọjị akwali ta ọjị ajana ta ọjị mmiri ta ọjị akwụ ta ọjị ngene ta ọjị udo ta ọjị ebenebe ta ọjị ngwu ta ọjị ọdịma mụ na ya emeri bịa bata n'ọsọ taanụ ọjị a n'otu ma anyị ata n'ibe ọjị ndụ ọjị ego ọjị ụba ọjị ọganiru ive na ya ọ bụ ka m wee nsepụ eze m na ọbịa je egbu anyị gbuo onwe ya ọba na-achụ anyị daba ọba anyị na-achụ daba bịakwara ụmụnne m avụ na-agọlụ ọvọ ive ọ na-eme ka ọ na-agalị ya ive ọ na-eme o ji akụta ego ka ive avụ na-aga n'iru onye na-azụ avịa ka avịa ya na-aga onye na-alụ ọlụ oyibo ka ọlụ oyibo na-aga onye na-alụ ọlụ aka ka ọlụ aka ya na-aga ive ọ bụla ya na-eme ka ọ na-agazili ya ana m ayọ gị bụ chukwu ayịyọ na-ayọ ọra mmadụ na n'igbo ayịyọ sị unu welu na ọjị a ka unu nara anyị taa onye ọbụla na-achụ anyị onye avụ nwụrụ onye anyị na-achụ nwụrụ kwuo na o nwere ive o mere anyị ji wee chọrọ ya onye ndị sị na oke anyị ya elurọ anyị aka oke nke ya evunarị ya ana m agọ ọvọ n'ụtụtụ tata gọ sị na ive dị mma ya emelụ m ive dị mma ya emelụ ụmụ sọbalị na ovu na ovu ive dị mma ya emelụ ka anyị ra wee na-eme ekpele sọbalị holy week ive dị mma ya emelụ ka va ra bụ ive niile na-esonye m all my fans all my followers ana m agọlụ gị ọvọ onye na-achọ di na ị ya anụta di ana m agọlụ gị ọvọ onye na-achọ nwa na ị ya amụ nwa ana m agọlụ gị ọvọ onye ive na-esili ike ive ya ebido dịbara gị na mma ive dị mma ka m na-ayọ n'isi gị tata ọ bụ ọjị anụnwa ka m ji wee na-agọ ya gọ sị na ive dị mma ya emelụ gị ọbịa je egbu gị je egbu onwe ya ọba na-achụ gị ya ada ọba ị na-achụ ya ada egwu nsị na onye ọbụla si na ife na-eme ya ewere isi ewere isi echi ọbụla ogwegwe isi n'afa chukwu na ọdịnala ụdị ya ndị uwe gị aka ohe ji wee lee iwe wụọ ọjị ahụ anyị awabakwa na ọjị o ee mmụọ ọbụla anọchila anyị ụzọ tata ka anyị si na ọya anọ ya ụzọ anyị niile gbochiri agbochi tata ka anyị kwụsị na nya bụ ụzọ ga-eyele oye na na ọjị akụ na ụta n'eke ta n'oye ta n'afọ ta na nkwọ na na ọjị anyị wara akụziri m gị gwa gị na ọ bụrụ na ị wasịa ọjị gị na-eme ka ị mara ọjị chela iru n'elu ọjị ọbụla chela iru n'elu i nee n'ebe isi ya ludoro ọ bụ na isi ya fesili outside dịka otu anyị nọ kịta isi ọjị a wee fesi ya like this ị ma na mmụọ niile ị kpọkuru ewelugo nke fa nke fa ahụ ka i ya-ebu ụzọ wee tụpụrụ fa i ya-ebu ụzọ tụpụ ọjị ọ bụzi ya mmadụ riri nne ga-ata nya bụ ọjị ị gbapele ya agbape i wele ile ọjị ahụ na isi ọjị ahụ tụpụ i wee chọọ nke chetala iru side ebe ị nọ ọ bụ nke ọbụla chela iru n'elu ụfọdụ na-abụ fa chịta ọjị otu a wụrụ ọjị achịtakwu ya wụọ ọzọ achịtakwu ya wụọ ọzọ ọ dị wrong bad kwụsị ime ya ma ọ bụ na ị na-eme ya ọ bụrụ na ị dịrọ agba afa ọjị ọ bụrụ na ị dịrọ agba afa ọjị ị nidiro iji awụcha ọjị awụọ ọzọ awụcha ọjị awụọ ọzọ maka gịnị na ị dịrọ agba afa ọjị rapụ ọjị otu i si wee wụọ ya sọsọ ọjị dị dangerous ịta ata na abụrọkwa na ọ dị njọ ị nwere ike ịwụ ọjị ọjị niile ahụ e, ekpudosi ihu n'ala ọjị niile ahụ ekpudosi ihu n'ala does not mean na emere ekpele gị accept na-awụcha ntị gị awụcha na ị wachala ọjị wụọ ya ọjị niile ahụ efesi ya ground all of them face ya ground does not mean na azara ekpele gị maka ụfọdụ n'ime ga-asị ee azara ekpele m ekpele m ya gara aga number one bụ na ị da anụ ife ọjị na-ekwu number two bụ na ị dịrọ afụ ọjị anya ị dịrọ asụ language ọjị na-asụ therefore ife ọjị kwuru na ị marọ ya mana one thing dị for sure na ịwala ọjị ọjị niile ahụ wee fesi ya ground mgbe ọ bụla ịwala ọjị ọjị niile ahụ wee kpudo ihu n'ala ị tana ọjị ahụ ata ị tana nya bụ ọjị ata e nwere ike ọ bụ na ọjị ahụ ife o ji wee kpudo ihu n'ala bụ na ife ọjọọ niile na-eme gị na mmụọ ajọ mmụọ niile so gị na tata na ekpuchigo fa ekpuchi na ọ nya bụ ife ọjị ahụ chọrọ ka ọ kọwalụ gị ọ bụrụ ya bụ na azara ekpere gị obi agbana gị njọ na ụfọdụ na-abụ fa wụọ ụdị ọjị a iwe ewebe ba ba sị na ekpere ba na aza ya aza na mmụọ ba kpọrọ na ọ zarọ ba it doesn't mean na azarọ ya aza o nwere mgbe ọ ga-abụ ọjị ga-ekpudocha ihu n'ana ọ bụrụ mgbe abụ ka akpa ya eji wee notisi ya na ebe abụ ị yọlụ na ọ mere gịnị na ọ gabago na ebe abụ ị yọlụ na ya emelụ gị ya ọzọ wee bụrụ na ị nwere ike wụsa ọjị o nwere ike ime indiketi na ba anabatarọ ekpere i kpere na ekpere abụ i kpere na ba anabata na ba ama mmiri na mmụọ gị na ya yi na iwe na-ewe ba o sokwa mana ọjị ọbụla kpudolu ihu n'ana ife ị ga-eme bụ i chele nya bụ ọjị dị holu ọjị mee gịnị tọnụọ ya n'isi gị ugboro na-anọ i wufuo nya bụ ọjị ị tana ya ata ọjị bụ kpudo ihu n'ana nye nwere nke ịta chele ba ncha niile wufue nye nwere nke ịtara ata ije na ịwụcha ọjị wụọ ọzọ ịwụcha ọjị wụọ ọzọ maka na ị da afụ ife ọjị na-ekwu ị dịrị agba afa ọjị and nọmba tu bụ na ọjị ọbụla eji wee gba afa na adịrọ ata ya ata ụfọdụ ndị dibịa na-eme misteki ahụ ọjị eji gba afa maka ọ bụrụ na onye bụ na afụ ọjị ọ wụsa ọjị ọ sị gị na ọjị anụnwa na ọ sị gị na ọ nwere mmụọ ị ga-enye nri men o kwusie nya ị tazina dị ọjị na ọjị kwuru okwu adịrọ ata ya ata mgbe i ji wee gbacha bụ ikpolo ọjị mee gịnị wufue maka ihe chele ọjị wụwa chele ọzọ wụwa chelekwu ya ọzọ wụwa chelekwu ya ọzọ wụwa ọjị bụ adịghị mma ịta ata na i jirigolu ya mee gịnị gbaba afa wuo ji ofu ngwụ ọjị ga-enye gị ihe ọ ga-enye gị ọjị ga-enye gị ihe ọ ga-enye gị mgbe ọ bụla ị chọrọ ịgọ ọfọ n'ala Igbo ọ bụrụ na ogilisi ga-adị gị nso asịrọ m na iwu geekwa ntị kwuo nke ukwu asịrọ m na iwu mana ọ bụrụ na ogilisi ga-adị gị nso chọrọ akwụkwọ ogilisi abụba ogilisi abụba ogilisi mete ya otu a ofu otu a ịbụa otu a ịnọ ịtọ otu a ịnọ ọ dị ịnọ apịa na anọ i debe ya i wee na-atụkwasị ya nzu n'elu nzu na ị ga-agọ na-agụ ya n'elu ya ọjị na ị ga-awa wacha ị wụsa ya n'elu ya na ọ ga-adị more preferable ka igiligi were ọka ka mmụọ mma na-ata ọjị ada abịa nata anya ka mmụọ niile ị kpọrọ afa ka abịa were ọjị ahụ ka ama na ọfụma na oke ba dị ebe ahụ ka ada azọ na ya azọ maka na eke nri n'efere n'efere onye dị na-ebulu pọshọn ya than na eweli ya na tray so ya bụ na liwe abụghị ya abụ